Mé tinn de do chuid jokeanna le bheith fírinneach leat. Whoa! The hell man? Ah, tá mé magadh, tá mé magadh, tá mé magadh. Tá mé iontach tuirseach i ndiaidh an deireadh seachtaine ag an Ard-Fheis ach iontach sona ach go bhfuil sin socraithe. D'oibrigh mé cúig uair déag inné le dul tríd an footage uilig a rinne mé taifeadadh air ag an Ard-Fheis so Chomh tuirseach, ach do you know what, b'fhiú é, bhí sé iontach.
Jesus umm yeah níor chodlaigh mise ar chor ar bith, I just feel like go raibh mé like dead ar mo chuid cosa le haghaidh tamall fada because I can't be dead ar mo chuid cosa tá muid anseo fosta le James Ó Flatharta, James cad é mar atá tú? Go maith, agus sin é an intro is accurate a fuair mé le píosa maith anois, just dead ar mo chosa. Ah yeah go maith ehm yeah chonaic mé go raibh deireadh seachtaine den scoth agaibhse ag an Ard-Fheis agus bhí beagán FOMO orm ansin ag breathnú ar na físeáin ar fad. Chuaigh mé isteach ag obair eh Dé Luain agus dúirt ceann de mo chomhghleacaithe go raibh an Ard-Fheis thar barr agus bhí mé like

Hughie! Oh! Hughie! An dtig linn an dtig linn sin ag léigh chuir do seo bha. Hughie. Más ar Hughie chur orm? Yeah.
Sílim go mbeidh sibhse sí- sibhse agus na lads in TG4 sílim go mbeidh na daoine amháin sa domhan a chuireann Hughie orm but do you know what tá cead agaibh um, tá sin tá sin ceart go leor liomsa. Um, but yeah, no bhí muid bhí muid ag crothnú go maith mór James um, well Mm. actually

NHS síos go maith. Yeah, no, bhí sé like, mar is saineolaithe family rooms muidinne anois, beidh sin an rud atá, beidh muidinne ag déanamh reviews air anois ó seo amach. Nó na family rooms ar fad. Ceart dúinn just leathanach TikTok a thosú. Sílim go mbeidh. Because, I mean, tá muid, nach bhfuil muid déanamh family room thuas i mBéal Feirste fosta, sílim? Tá apartment in Éirinn.

Tiocfaidh James sa suit agus ansin bheadh sé ina luí roimh a dó dhéag. That would be...
Bhí daoine ann, like chuaigh mé féin is Hughie, sílim thart ar, was it leath i ndiaidh 3, 4? I think faoin am a thit mé a chodladh bhí sé an 5... leath i ndiaidh 4,

But you know what, bheadh tú actually okay ag teacht síos dúrna, mar bhí roinnt daoine labhair muid le duine amháin faoi leith is dúirt sé go raibh sé ina shuí go dtí a seacht a chlog ar maidin agus bhí cruinniú aige ag a deich so bheadh daoine ann duit le craic leis go dtí a seacht ar maidin.
No, yeah. ar maidin b'fhéidir go b'fhéidir go dar uh, gur mhúscail tú suas you know i rith na hoíche whatever agus you know fi ga bu daoine a bhí go fóill ar an ar an ar an tear ar an seis. Chuir siad go fóill thart. D'imir mé mo chéad chluiche go Sóisear A ansin ar an deireadh seachtaine, outfield, like taobh amuigh den goal, so bhí mé ag imirt sna tosaithe agus sin an chéad chluiche a d'imir mé sna tosaithe I'd say ó bhí mé cúig déag agus nuair a dúirt mé go, like nuair a déarfas mé go raibh mé tuirseach leis an gcluiche sin, bhí mo chosa réitithe le titim, bhí mé scriosta. It was just not pretty. Bhí muid maidin i ndiaidh an chéilí. Bhí muid an raibh bhí mo chuid cosa-sa chomh briste leis sin nó b'fhéidir níos briste arís mar gheall ar bailí imní agus ar sí bhí mé in aice le bean agus tá tú ag dul amach whatever sin le do chuid cairde

Agus í ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge and I was like cé chomh, cén dóigh? You know, cén dóigh ar fuair tú ar shiúl leis seo chomh fada sin? I mean, tá, tá mé chomh sásta anois go bhfuil sí in ann ábalta rá go raibh sí ábalta é a dhéanamh ach bhí just bhí iontas orm go raibh, you know, gur chaith sí an méid seo am ag labhairt i nGaeilge agus, you know, ag dul agus ag dul chuig imeachtaí cosúil leis seo gan ehm, damhsa céilí a dhéanamh. Yeah, mar. Cé go mbeadh beagáinín obair bhaile déanta aici. But anois go mbeadh, giota, go mbeadh scrúdú ann sula dtéitear ag an, ag an Ardfheis. But an rud ná, ní raibh actually fiú rogha againn ag an, ag an chéilí seo. Like, bhí Aodhán thall ag labhairt le achan duine ag rá, níl, níl leithscéal ar bith agat, téigh suas agus bí ag damhsa. Mhothaigh mé go sna go raibh mé ar scoil. You know, bhí ort dul as do agus do ghabhas as eití ar bhí ar achan duine ar a laghad ceann amháin a dhéanamh. So níl a fhios agam cén dóigh go ndeachaigh sí saol iomlán s'aici ag na himeachtaí seo gan damhsa a dhéanamh. Bhí sí i gcónaí just taobh amuigh den tseomra. Ní raibh, ní raibh aon duine in ann teacht uirthi. Aodhán Ó Deá, absolute laoch na nGael, mo chroí, croí istigh ann. Rinne sé leagan beo den Dreoilín agus shíl mise don chéad 30 soicind go raibh an dlúthdhiosca ar siúl, go raibh an track ar siúl agus d'amharc mé suas air agus bhí sé as anáil, bhí sé cosúil go raibh workout déanta aige, you know like ní sin amhrán éasca le le canadh, tá sé chomh tapaidh, it's like is rap é like you know leath de agus bhí sé ag déanamh job iontach de.
Tá tá bliantaí fada cheap mise nach raibh aon fhocail leis an amhrán sin mar gur nó cos tá fáth ann right mar go raibh eh,

An Dreoilín. Oh yeah yeah gan dabht ar bith. Amhrán na Ronnach banger. Tá sin literally an fact nach raibh Amhrán na Ronnach ag an Eurovision, travesty. Bheadh ocht gcinn gnóthaithe againn murach, dá mbeadh sé ann so you know.
dá raibh tú in ann duine a sheoladh go dtí an Eurovision, like duine you know, you know Gaelach or whatever, cé a sheolfá? Like cé a cheapann tú a mbeadh an vibe ceart le haghaidh an Eurovision? Céard faoi like Iarla Ó Lionaird, rud éigin iontach moody ó Iarla, bheadh sé deas. Like, um.
Caoineadh na dTrí Muire.

But ná beadh sin dochreidte, like just níos mó Gaeilge a chloisteáil ag ag Eurovision. Sílim, deirim seo i gcónaí, sílim gur cheart go mbeadh achan tír ag canadh i dteanga náisiúnta s'acu féin. Seachas na tíortha uilig seo ag canadh i mBéarla agus tá 's agat nach labhrann an t-amhránaí Béarla mar there's just bíonn cúpla focal agus deireann siad ar bhealach iontach aisteach é and you're like, come on Azerbaijan, like tá 's againn nach labhrann tú Béarla. I mean, thig leat sin a rá faoi na hÉireannaigh fosta though agus deir muid go fácáí sais grand. Yeah. Well, ba cheart dúinne bheith á dhéanamh i nGaeilic. Mhm. You know?
Just go dtí tú ní... bheadh sé níos suimiúla.
Yeah. Ach ansin, you know, b'fhéidir, you know, tá tú ag iarraidh daoine bheith ag ceol leis na hÉireannaigh ar fad. Yeah.
You know, na pop, na pop bangers sin. Má, dá, dá raibh sin ann, then, ní bheadh um, Waterloo againn le ABBA, so, you know,

But like an páirt galánta sin de like Éireann like ag bú- ag baint like chóir a bheith achan Oh. bhliain. Achan bhliain.
Bhí cúpla bliain i ndiaidh a chéile sílim. Mhm. Bhí Da- bhí Dana, bhí Niamh Kavanagh, bhí Johnny Logan, bhí run againn iontach maith.
The Rock and Roll Kids.
Yeah. Yeah.

Dúirt sé go bhfuil fear ollmhór aige ón tráthnóna sin. Fair. Muna bhfuil sé cloiste ag aon duine atá ag éisteacht leis seo anois, caithfidh tú dul ar ais agus éisteacht leis. Tá sé actually chomh, chomh greannmhar. Just tapped behaviour ó achan duine. Agus ní amháin Barry, bhí muid, bhí muid ar fad, you know, bhí muid giota beag dána an oíche sin. Just giota beag róchompordach, sílim, ina gcomhluadar s'againn féin. But cad é raibh buaicphointe an deireadh seachtaine don Ard-Fheis duit, Áine, cad a cheapann tú? Sílim b'fhéidir ag an seoladh, ag seoladh Seachtain na Gaeilge mar go raibh muid ar an phríomhshráid Bhí muintir na háite ag tiomáint tharainn, ag siúl tharainn agus ag amharc orainn cosúil le go raibh trí chloigeann againn uilig, like what are these absolute weirdos doing here? Bhí Aodhán Ó Deá ag cur sé brú ar dhaoine damhsa seite a dhéanamh ar an tsráid, bhí banna Seo Linn ann, bhí mé féin is Hugh a' taifead, bhí Face Paint, bhí siad ag múineadh damhsa do Úcránaigh taobh istigh den den Chonradh ansin, bhí just, bhí sé fás agus bhí mé like iontach bródúil sílim ag an bpointe sin, bhí mé ag amharc thart like amharc orainn, tá muid anseo, fiú mura bhfuil daoine ag iarraidh orainn bheith anseo, tá muid anseo! So yeah, bhí, bhí, sin, sílim gur sin an buaicphointe domh, so bhí sé iontach speisialta.
Bhí sé chomh deas. Bhí an gceap. Cad é fútsa?

No, cos an raibh a fhios agat gurb é sin an áit a bhfuil na ambulances ar fad sa tír. Oh fuck off.
In Nenagh. In Nenagh, Nenagh, Nenagh, Nenagh.
Ah, aye, cén fáth a thug tú as aon ghleo?
Ghlac sin cúpla soicind orm. Níor, so, so níor fiú, ní fiú, níor fiú le Hugh an, an joke sin, nó bheadh go deireadh seachtaine. Deir mé le lán daoine. Níor fiú liomsa é. But rud amháin ná d'inis muid d'achan duine go raibh James ag teacht. Bhí like buzz mór daoine, they were like cá bhfuil James, cá bhfuil an duine eile, cá bhfuil an tríú eile de na Seansálaithe agus Cá bhfuil an duine eile.
An duine eile, what do you call Cá bhfuil him, an boc Jim? eile Ná- sin. ná- Ná John, ná cén Cá bhfuil an, t-ainm cá bhfuil an boc sin. Agus ansin, tháinig tráthnóna Dé Sathairn, bhuail muid uilig le chéile sa foyer, le bubbles a bheith againn, is achan duine ag rá, cá bhfuil James.

Aon aonfhir, no. Cad é an actual? Tús ar Seachtain na Gaeilge dó. Yeah.
Big buzz.
Agus tá, seo ag gabháil a bheith class anois mar, tá Seachtain na Gaeilge ar tosaí againn agus muid ag gabháil a bheith ag dul suas agus ag tosaí tour againn go gairid so sin buzz maith dúinne go bhfuil sé seo againn anois.
Yeah, Seachtain na Gaeilge anois, an tseachtain is faide sa bhliain. Seacht lá déag, nach b'é? Seacht lá déag.
Tá 52 seachtain i formhór calendars ach i saol na Gaeilge níl ann ach 50. Yeah, no. Cailleann muid amach ar cúpla cinn. Is féilire difriúil a bhíonn againn. But umm yeah so de- so cineál ait I suppose because you know thosaigh muid ag an pod seo you know like bliain agus tamall ó shoin you know bliain go leith b'fhéidir ag an bpointe seo anois agus eh you know an am seo anuraidh bhí muid ag caint faoi Seachtain na Gaeilge agus cé chomh deas is a bhí sé le bheith ag dul chuig na himeachtaí seo ar fad agus anois i mbliana Tá muidinne actually ag déanamh imeachtaí le haghaidh Seachtain na Is Gaeilge. Like, muidne there's- na himeachtaí. Is muidinne, na, na- you know, we're the, we are the attractions. Um, but, uh, yeah, ar, ar rinne sibh aon rud le haghaidh Seachtain na Gaeilge roimhe seo? Like, an raibh, you know, an ndearna sibh, like, uh, céilís nó, you know, féiltí beaga nó um, sure. Raibh sibh mar pháirt sna bannaí ceoil, actually, nuair a bhí sibh níos óige, tá's agat, like, an flute nó an druma mór nó cibé rud. Sin rud ollmhór i nDún na nGall, Hugh, ní thugann tú faoi deara, níl sin chomh mór i gcontaetha eile. What? An marching band, yeah. Tá an Banna Ceoil Chloich Cheann Fhaola, like tá siad iontach. Sin an banna sa cheantar ina bhfuil mo theach i nDún na nGall, but níl mórán taobh amuigh den chontae.

after marching band, after marching band, agus bhí an rud céanna go cáis, go was marching band, after marching band, bhí siad achan áit. Sin cosúil le mam agus brúm ag dul chuig na comóradh like Domhnach Cásca. But what's good ag an fhleadh achan bhliain? Ní ghlacann bannaí ceoil Dhún na nGall seilbh ar an gcomórtas mar níl bannaí ceoil ó chontae ar bith eile ann. Stop.
So buann siad achan bhliain, yeah. Well tá siad iontach maith but yeah ní bhíonn Ní bhíonn comórtas ó chontaetha eile ann, is comórtas idir bannaí Dhún na nGall atá ann. Yeah, fiú Fleadh Cheoil na hÉireann, like, yeah. Sin an rud a cheap mé, literally cheap mé i gcónaí go raibh sé like rud idir bannaí ceoil eile.
Like b'fhéidir go bhfuil cúpla ceann ach tá an chuid is mó sa tuaisceart. Yeah.
Breá liom muintir Uladh, they love a good march, in fairness. Yeah.

riamh do Sheachtain na Gaeilge. Bhuel, bhíodh Féile na hInse ar siúl, is comórtas mór é thíos i gContae an Chláir agus bhíodh drámaíocht agus agallaimh beirte agus scoraíocht agus achan rud mar sin ar siúl so I suppose sin an t-aon rud eile go ndéanfainn. Céard fútsa?

Deireann siad, oh yeah, tá i bhfad níos mó imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge ann in áiteachaí taobh amuigh de Ghaeltachtaí. Yeah. They all like, tá siad ag cur chun cinn na Gaeilge i bhfad i bhfad níos mó. Whereas like, is dóigh má tá tú i mo bhaile-se i nGaeltacht sa mbaile, tá daoine i gcónaí ag labhairt Gaeilge anyway, so b'fhéidir nach bhfuil sé an bhéim chomh mór sin air, but yeah, bheadh sé go deas though. I, I, I think go bhfuil sé ag fáil níos fearr though anois, like, I think go leor imeachtaí ann anois now ná mar a bhí nuair a bhí mise ag an scoil. But yeah, like sin pointe now, I would love to like imeachtaí má tá rang like any any excuse they just like because you know?
Ach d'aithin mé sin ar ar Peig bhí mé ag amharc ar na himeachtaí like atá ar siúl. Tá i bhfad níos mó ag tarlú sna cathracha ná atá amuigh i gceantar Chonamara. Níl ach cúpla rud really agus is mór an trua é.

Yeah, tá mé in ann already aghaidheanna na daoine a fheiceáil agus mé ag siúl isteach ag an scoil ag caint faoi Sheachtain na Gaeilge it's just ar a chuile dhuine múinteoir atá ann tá an t-ádh leat. Sin cosúil le nuair a bhí mise um, nuair a bhí mise mar ceannaire tá like you know an dóigh go mbíonn like fáinní óir agus rudaí a dtugann daoine amach like ag an Ghaeltacht um bhí tá like ardteastas ann i Rann na Feirste agus like is é sin like taispeánann sin go bhfuil like Gaelic an cheantair agat whatever agus eh mar cheannaire thig leat cur isteach ar an ardteastas seo agus I'm just like right thig liom you know níl mé ag déanamh aon rud eile like um Déanfaidh mise an scrúdú seo. Cha raibh a fhios agamsa cé chomh tábhachtach is a bhí seo le haghaidh na scoláirí agus rudaí mar sin. So chuir mise isteach air agus fuair mé an ardteastas agus bhí na múinteoirí agus na ceannairí agus na daltaí ar fad like "Oh my god comhghairdeas, like you know tá muid ag baint ag iarraidh sin a dhéanamh le blianta agus blah blah blah it's kind of craic whatever". Agus tháinig mé abhaile agus dúirt mé le mo mháthair like "Oh fuair mé an ardteastas" agus she saw these charts and she's like "So?" She was like "Tá tú as an cheantar, like tá tú as Rann na Feirste, like muna bhfuair tú é like bheadh sin

Carghas, yeah. Do you know what, thug mise suas ehm eh thug mé suas glasraí agus thug mé suas, you know, cos just cheap mé go raibh mé ag ithe barraíocht, ehm thug mé suas an aclaíocht ehm ceapaim just, you know, tá mé just ag cur barraíocht de mo chuid saoil isteach ansin. Ehm ghlac mé su- or thug mé suas ehm

Like is just like tá tú chomh maith. Mar rá amháin, Tús deamhan. tús tús Yeah. trí rud iontach sin. Like, Mhm. you know, Yeah. agus- You know what, tá an ceart uilig agat, tá tá an ól definitely go dona dhuit ach yeah, tá an aclaíocht agus na ga- glasraí freisin ag ag cur eh, ag cur scar- eh, scor i do i do shaol like so oh, 100% like it's uh,

Ní raibh mé ag rá go raibh mé ag iarraidh. It was heavily implied. Ok well yeah she she yeah sílim gur liosta fada go leor sin de go leor le brú go mar an sin. Wow yeah I think oh b'fhéidir oh b'fhéidir b'fhéidir WWE go mai you know cos tá mé tá mé ag tabhairt faoi deara go bhfuil sort obsessive personality agam is go mé i brú sin.

Feicfidh muid. I think bheadh sé class craic. Sílim, no. But sílim gur cheart do James an rud go bhfuil seisean ag tabhairt suas fá choinne an Charghais a roinnt linn. Yeah, cha dtig leat gabháil isteach arms? Tá mé ag tabhairt suas football special. No!
No!
Hold on, wait. Guinness Zero. Ag bualadh suas le cairde a bhfuil mé, eh, cailíní a bhfuil mé cairde le, eh. Do, do na héisteoirí agus na daoine nach bhfuil ag breathnú ar seo, bhí air quotes ansin agus, eh, eh, go mba,

Níos mó le mo phearsantacht ná mo Ghaeilgeoireacht. I'm more than him. I'm more than my relationship. Oh, tá, yeah. Tá mé- tá mé ag tabhairt suas, eh, tá mé actually ag tabhairt suas COVID on.
Um, Double burn, wow. All right.

Bhfuil tú ag iarraidh insint do dhaoine céard tá tú actually dul a thabhairt suas don Charghas? Mhínigh James dúinn é sular thosaigh muid an t-alt. Yeah, dúirt mé seo in confidence in fairness.
Agus ansin dúirt tú, Yeah, go on, inseoidh mé d'achan duine. No, dúirt mé, Would you care at all? Is bhí mé like,

Má chloisimse sin uair amháin agus then just cloisim rud. I want to be honest with you. Ó nó ó tá ráite a'm anois. Tá má tá sé actually fíor like so cá má ag stop á rá mé á like tá ní like tá mise just God she's rude really done it of a pitch of Wait. a pitch of loneliness. Hot second. Nuair bhí tú ag rá go raibh tú off the women roimhe raibh tú ag insint bréige.

Ní fucking bheadh mé in ann even fucking two euro coin thuas go na statues sin ar an suíomh amuigh chun fucking breathnú orm anois like.
James thuas i mBaile Átha Cliath ag dearcadh ar Molly Malone like oh.
B'fhéidir nach ceart teacht chuig an Cabáiste Cabaret ag an deireadh seachtaine. Well ní raibh mé ag teacht anyways. Hey!
Hey!

Tá mé actually, 'cause bhí mé ag déanamh em, so, you know, dúradh linn go raibh orainn cineál de like eh tech set or whatever, tech em list a dhéanamh agus é a chur chucu like na rudaí a bhí a dhíobháil orainn agus em bhí orm eh amhrán a roghnú like, you know, 'cause obviously tá na daoine seo ag déanamh like, you know, tá siad ag déanamh like, you know, cabaret dance agus you know tá em, you know, tá rudaí agus bhí orm amhrán a chur chucu

An físeán seo dár gcuid éadaí galánta le mo gheansaí mór deas agus eh James agus é thar a bheith fabulous eh ina sinéad seachtain. Eh má tá tú ag iarraidh muid a fheiceáil sa fíorshaol, cos sin rud tá muid camchuairt an domhanda má má cluinne you know má chuntasaíonn tú Éirinn mar domhan. Tá muid chun a bheith i Bhuel, ar dtús b'ar Cabáiste Cabaret mé fhéin agus Áine definitely ag a bheith ansin, mise ag déanamh grinn, Áine ag déanamh taifeadadh ar, ag taifead, má tá tú ag iarraidh ansin teacht suas go, sin sa Lighthouse in Dún Laoghaire, Satharn, sin amárach, an ceathrú lá de mhí Márta, má tá tú ag iarraidh muid a fheiceáil ansin mar podchraoladh beo, cos sin rud atá muid ag déanamh anois, tá muid goil a bheith i mBéal Feirste ar an aonú lá déag

in sa Collins Barracks mar pháirt de Féile na Gealaí ag a dá a chlog, so déanaigí cinnte go mbíonn tú amuigh ansin ar an lá sin fosta. Ar lá Fhéile Pádraig, so yeah. Eh, bhfuil aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil sular, eh, sular ligimid saor thú? Em, I know go dtabharfas mé